ya mbụ gị bịa ebe a
abịaburu m the other day but i buturu m ị bịara mee gịnị
abịabu m the other day but i buturu m because Ee, kedu ihe mere m ji butuo gị eti m akwa that day wee sị m mụ descend mana taa etirila m akwa
kwe m na ihe ọbụla e mere ebe a ga-aba na social media niile ee dowe fon ahụ n'ala gị bilie ọtọ gị laa azụ
okay sir madam igbore m oge ya ma blọk igbore m oge ya blọk you

were reverse bịa bịa side a look at ike gị yiri oche wheelchair bịara nga a takụchiri m eze ọ dị ka i che na m na-egwu egwu with you here
ọ dị ka come on turn that thing turn that thing nwa bingo nwụrụ anwụ lee ihe ọcha gị a purple purple ụdị mmadụ gị mgbe ị dị na ntakịrị ọ cabin biscuit a ị tagidere ihe a chịga gị ma n'akpa ma na skuul iji iji nwee ụdị ike a onye e riri eri gịnị mere ike gị ji dị ụdị dị like this Amakwa m. ị mahụ
ị dị afọ ole 28.
ị dị 28 were fon ahụ jide n'aka gị dewe fon ahụ n'ihu wetuo aka n'isi gị bọkisha eze gị bọkisha eze gị aha gị Ugomma Ugomma onye Obiora. Ugomma Obiora kwe m na ihe a ga-aba na social media niile
Yes. M gaa n'iru. Mm. Dewe fon ahụ ọfụma n'ihu gị Ugomma. Ị wụ onye ebee?
Abụ m onye Enugu. Ebee na Enugu? Abụ m onye Ọgwụ. Ebee na Ọgwụ? Mmakụ. Ebee na Mmakụ?
Agụnese.
ị gbaala ara mbụ mba o mpa gị na mma gị ha anwụọla ka ha dị ndụ mpa m anwụọla mma m ka dị ndụ Cha, ndo nna gịnị gburu mpa gị
ọ just dina nwụọ mpa gị dinara nwụọ ọnwụ family ọnwụ ancestors pịgburu nna alaba etete ụmụnne gị ha dị ole ha dị 5 e nwere nke wụ onye guf mba mma gị ọ lụgharịrị di mba akwụkwụ ọ ji adọ unu mba ị na-aṅụ shisha
mba
gịnị ka ị na-arụ
awụ m skin therapist
na gịnị skin therapist like anyị na-afụ maka skin
elee ke wụ awụ m skin therapist ị ma ihe ị na-arụ nwe aha n'Igbo anyị na-eleta maka ahụ like akpụkpọ ahụ mmadụ then gị bịa nga gwa m sị skin therapist ha iwụghị o nwe aha n'Igbo nwa bingo

wepụta kamera ahụ n'ihu ọsọ wepụ aka na ntị gị wepụ aka na ntị gị atala ahụ gị n'ime moto mbụ mba adịla ahụ abụọ taa gị mbụ mba abụ m virgin
ị mahụ nwoke mba ee mba i kissiele nwoke mbụ kemgbe ahụ ị na-amahụ nwoke nwụrụ ụta ahụ si emeghe gị sometimes
ọ na-adị eme m tinye n'ịpa na ama

ị mịala nwoke ọnụ mbụ mba ị ma nri eshi eye ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum ehe gịnị ka ị gụrụ agara m na- ụlọ akwụkwọ na Benue State
elee ụlọ akwụkwọ ị gara na Benue Agụ-
Benue State University, gịnị ka ị gụrụ Hospitality Management. gịnị bụ hospitality management
Ndị na-afụ maka maka hotels. defineara m hospitality management ị watchịchalị ya ị watchịchalị ya kwa kwa izu ole ike ị watchịchalị ya mana ị ma na ị dị wicked come on subscribe for that place so gị subscribe for chineke agbaa gị ọkụ subscribe for like ya gị share ya ya ọ wụ ara ya agba gị ị watchịcha ya gị gba nkịtị gị just nọ gị just nọ watch ya takwụshị eze gị pụọ for what subscribe o for this place chineke agbara ọkụ bịa ga takwụsị eze na ma bụrụta oge nga ị che ndị a na-eme tii senta kpara ga mkpughe ụka gị na-achị ọchị nwa bingo nwụrụ anwụ
Good evening, sir. Come on, keep on, keep, keep your ekele to yourself. Keep your ekele to yourself. ka nnukwu ihe ọhịa ọ ga-awụ ụnụ na ụsọ nwa na ka itinyere m chai ama ewere ama ewere cord pịkasata gị ahụ na live ọwụla ị nọ ama pịagide gị tiga esowe m nwa bingo CJ daalụ oya okay mana ihe ọbụla mere nga ga-aba na social media niile m ga-adị iru mewe gị taa onye fon a nala ga-ebili ọtọ ka ị lara m asụ

gbara nga akpọga m na aha nwa bingo ị dị afọ ole
adị m 22 ị dị 22
yes ebere sir nka dị nga gị na onye bi m na my roommate gị na your roommate na which school
taraba state university gịnị ka ị gụwa
nursing science

onye kwụgara gị ụgwọ nurse a Customer just messaged you on TikTok. Reply now. Ọ nwanne m. nwanne gị ahụ wụ onye My brother. how many years ka ị nọ na nursing science a
Oh my hundred level. 100 level
Yes, sir. before gị baa nursing science ị ma nwo- ị ma nwoke
No, ị matala nwoke not yet. ị matabe nwoke ike gị ka mechiri emechi
Yes, sir. Focus on na school ahụ ị gaga. Course ahụ ị gụga wụ ezigbo course. Ahụ na ha atụla gị bịrịbịrị bịrị batala n'ịntanetị. Ị kpọla ara, ị chịa ọchị I remove you here. Ị kpọlana ara ị nwela ọtụ, ị nwewala ajị, hụwa nsọ gị. I nwe mind, bịa gbagote nga bịa sị m ewe nọ ị gụwa nursing science. Ọ dịghị nọ n'ite ole. That your brother ma ahụhụ ọ taga make sure na ị gaga nursing school. otu ị kpakọrọ onwe gị ọnụ mara na nwoke metụbeghị aka kemgbe ị pụtara ụwa focus on that until gị baa third level or fourth level ị bịara nga bịa takoshi eze akụfuo gị ọtụ na mmiri mmiri ọtụ gị gbama na-agbapụta ọbara na ahụ ezuo gị ike ahụ ezuo gị ike egwuwa gị ikpu ikpu pinjant gị na gwuwa gị pije otu ikpu na gị lan is alright ma ị gụọla akwụkwọ na nursing science

Adị m adị m 28. Asị m achọ m that touch from you if you are not ready for this interview go down. Okay sir, sorry.
Bupụ tebụl ahụ gị dewe kamera na ala biliere m ọtọ gị lara m azụ akwa ịma na ihe ọbụla m mere ebe a ga-aba na social media niile m gaa n'iru m gaa n'iru mewa gị interview Ị sị gịnị? Akwa ịma na ihe ọbụla e mere ebe a ga-aba na social media niile m ga n'iru mewe gị interview. Ee, ị sị m dewe ka m dewe kamera m. Ịhụga m? Dewe kamera ahụ straight gị lara m azụ m hụ gị ọfụma.

bịa were akpa gị mihia laghachi ebe mbụ ahụ ị nọ noise na ebe ị nọ Okay. egwu ahụ na-akụ dị asị amatụ egwu ahụ

off it now It's off. off ya now ma ọ ya mepụta oge here you are not ready gị gbatụrụ m here Ah, off. I say off it off it
Ah, offụọla m ya. bọni yitiri onye ọsọ adị ịbịakwa nke adị eme na-ama m ụka bọni

Awụ m onye Mbanọ, Isiala Mbanọ. ebe na Isiala Mbanọ Amauzari. ebe na Amauzari Ụmụdim, Ụmụdimọhịa. ebe na Ụmụdimọhịa Ụmụezeala.
mpa gị na mma gị ọ dị ndụ Ee, ụmụnne gị ọ dị ole adị three.
ọ gị nwa bụ ada ee ị gbaala ara mbụ mba come akwa ịma na isi gị yiri ụkwụ nnama akwa ịma na isi gị yiri ọkpa nnama ị bịara nga bịa takochi gị eze wepụ aka n'ọnụ gị wepụ aka n'ọnụ gị ndo ite onye awara isi ya awa bịara nga bịa takochiri m eze ị mụọla nwa n'ụlọ mba ọkịrị mgbawa ike ọ dị gị mba mpaghara ọwa onye guf mm enwere onye mkpụrụ mmiri nọ n'ụlọ unu mba
onwe
ị ga-ata arụ mba olo paịlụ ọ dị gị mba gwa m ihe mere na iji chọrọ ịlụ di ugbu a
onwe ha because etorola m ebe ọ bụ na itorole ele ụdị nwoke ị chọrọ ka ọ bata na ndụ gị